euh, kufa nɔfɛ kilo t'u la ka taa iyad ag ghali nɔfɛ mais president cɛkɔrɔba san bi wolonfilaw u ka cɛfariya bɛ yira ka taa olu de minɛ ka t'u datugu k'u lamaloya u ye bandaw minɛ nin cogo la asimi goyita ka mɔgɔw bila ka cɛkɔrɔba ka tɔgɔ tiɲɛ kɔmandan baba sise a n'a ka journaliste ni videomani saralenw ka bandaw lagosi k'a bɔ faso denɲumanya la asimi min ye nin kɛ saya de y'a fa ni bandaw fara asimi bɛ bandaw dɔn mais malgré tout o asimi kelen ka baara de ye nin ye bandaw la ka tila ka mɔgɔw bila k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye ko bandaw de ye majugu ye Assimi Goïta, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. An bɛ yɔrɔ min na bi an sigilen tɛ balo kan n'aw ye ne to yen fana n ma yafa aw ma a ye bandaw minɛ ka taa kati a ye sajo de bila k'a mafiɲɛya ka tila ka menasi bila a kɛrɛfɛ jɛɲɔgɔnw a n'a ka fami kan tile saba k'a diyagoya ka demisiyɔne a jigitɔ ka bɔ a ka so cɛkɔrɔba ko ale tɛ taa so ani minnu minɛna n'u ma libere u taara a fɔ a ye k'olu liberela k'u bɛ jigin n'a ye a k'u ka taa n'a ye a ka so a tɛ taa base la bilen fɛn o fɛn ye fanga ka yɔrɔ ye a tɛ se yen u ye bandaw diyagoya ka taa n'a ye base la a b'u bolo fo sisan a b'u bolo yen n badenw anw ko maliyɛn bɛ se ka sigi ka sɔrɔdasi minnu ɲinɛna sɔrɔdasiya danbe kɔ ka ɲinɛ mali kɔ ka kɛ tiɲɛnikɛlaw ye ko marifa b'u bolo k'an ka jamana siniɲɛsigi ta tiɲɛ an sigilen bɛ k'u lajɛ deux fois u bɛ ka jamana firi dingɛ kɔnɔ danbe de tɛ an na wa an ye fugariw de ye fo ka se nin hakɛ la diɲɛ jamana bɛɛ bɛ ka taa ɲɛ anw de bɛ nin fasan de minɛn kɔnɔ hali bi an ko an tɛ sigi bilen k'u lajɛ aw bɛ an faga a y'a kɛ aw bɛ anw minɛ a y'a kɛ nka a bɛna yira aw la ko faso den sɛbɛw ni halala dɔw bɛ mali kɔnɔ hali bi minnu bɛ ka balo an ko an ma min faamu o ye faransi ka ɲɛdafilatigiya ye kudeta fɔlɔ kɛra ko an y'a kɔndane filanan kɛra ko an y'a kɔndane jusqu'à présent u tɛ ka action foyi ta min b'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin contre la ni CEDEAO ma farati u laban CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw an ka jamana espace mɔgɔw bɛ tigɛ u la ko maa fuw de don parce que kuma bɛɛ u bɛ girin u bɛ kumaw fɔ après foyi an bɛ se ka sigi k'o lajɛ diɲɛ kɔnɔ cogo di ko bandaw tɛ fasoden ɲuman ye a bɛ na fanga la waati min nin sɔrɔdasi ninnu taara fɛn fila de ɲini a fɛ ko ka général jala d'u ma ani ko ka loi voté u ye CNT la min bɛ yafa olu ma bandaw ko aw bilala baara min na aw y'o kɛ maliyɛnw ka wasa n'o kɛra ni général jala dira aw ma mankan t'a la a bɛ fɔ k'aw b'a mérité n'u ko bandaw ye dossierw bloqué a min bloquelen don o bɛ sɔrɔ nin de mali aéroport feereli faransi ma sɔrɔdasi min bɛ k'o ko piloté a tigi b'a yɛrɛ dɔn bandaw sen dalen bɛ o dosiye fana kan malgré tout ko bandaw ye pro français de bandaw ye tile saba taama min kɛ algérie o tile saba taama kɔnɔ n'i ko algérie algérie ni russie de bɛ ligne kelen kan bɛɛ bɛ algérie ni france cɛ dɔn bɛɛ bɛ Algerie nɔ dɔn fana Mali crise in na o tile saba taama Algerie kɔnɔ o ye Faransikaw funu est-ce que o de sababu la Faransi kɛlen bɛ ka nin kolonɛli ninnu bila ka bandaw minɛ wa an sigilen bɛ k'u makɔnɔ en tout cas le peuple la partie saine du peuple malien